ọ mụwa wụ Mr. Chukwudi Nwankwọ ebe agwụ a na-agba anyị ọnwa atụ family from Enugu village Enugu ọ mụwa bụ aka mele ugwu ọrụ ọrụ ọ mụ na-akpọrọ ndị ọzọ ndị chiri echichi ndị nze n'ibe niile uhie ihe m ji akpọrọ uhie na uhie nwe ka mmiri ji arọ ite ị bịa n'ezi ọ wụ na ezi a maara ịkpọwa uhie ọ mara ya ama n'aka enwụọ n'ike mana ọ wụ na ibe dube nna ya amaghị ọ bịa na-ama uhie adịghị ama uhie ahụ onye ọwụna ị hụrụ mụrụ uhie ahụ nwoke ọ ga-eribe nri nke mma anọ ọrụ ya ka eji eturu m ọ nọ n'ikpo gbuo agụ nwa nna lụọ oge ebidoro m uhie 1986 wee kpọwa uhie abatara m ka m nyacha ala ọzọ wee nwebere nwa m bata nwanne m nwoke a na-akpọ ọgbụrụ eche mgbe ọzọ m achọkọta onye ya akpọ uhie a hụrụ ya ebe chi ime uhie ma mụ nwa na-alụ ọrụ dị iche iche na-eme ihe dị iche iche wee bịa ime uhie m kpọọ ya na ya ka m ji kpọwa uhie ejere m ebe ọzọ mụa uhie na ba aga 30 or 40 years mgbagwoju agbanyere nyebe agwụ na igwe agwụ na ya anyị na-adụ n'ọgbọ mana abịa asị m kpọọ m kpọgide wee batakwala na igwe afọ efe wee kpọrọ ya ibe niile a na-echi echichi ọ bụ na aja akpọ ya nwanne nwanne ụnyaahụ ka anyị ka je studio maka a na-agwa m ọwụla ọrụ ji m ka m ejirebe eje maka ana m a-serve all forces men ọ mụ the president of ministers ọ ka nna tawabara aka enyere m agwụ uhie mana nna akpọrọ ya o wee doo m anya n'ọdụgwọ officer nwa obere oge m kpọcha rituo m je chọọ maka uniform ana m emekwu ma ogiri na-agwa mmadụ ihe ọ ya eme oge ya ara atụ m egwu nke a kpọrọ m ọsọ ya si nye m nye ọ duo na line m na-emekwa ya kama meme niile ndị nka m bịa na onye nke wụ nwa nwanne m nwoke papa ya mere na m kpọrọ ya kpatara ji wee zụọ azụgwọ mmadụ ndị nne na ya n'ebe be nọ nke ebe ọ nọ ọ na-akwado mfụ afụ nke adịghị ada emegodi ya ka aka ilukwe na o nwere ka esi emebedi ya ndị ọcha a na-akọta gị mekọta mekọta ndị ọcha agba akwụkwọ oge o nwere ike kpala ego dị nedo ndị n'ikwu oyi ịnata olu m Eh? olu m ọ ihe m na etu ụgha m na-akpọ ya ana m akpọ ya nọ nke gaị etu m bịara ba meride meride meride mee emu emu kịrịkịrị mmanụ ka m mesiri wee nọkwalị na ya na-akpọ nwee ndidi maka onye na-emeli ndị ibe ezi ibe na-enwe ndidi afọ anyị jiwa mmadụ ba na enu akụkọ anyị nna lụọ ụlọ ma esere enu ego obi ibe ego ego nyere nne mana o nwere nnukwu wa akụwa wee gote nke na-ama na eji ya nke ka mmụọ si na m ara apapụ nna eze nna enye nne mmecha ebe a nke ndị oche enye m paakị ya ọ wụzialụ onye bịa be m o were ya na-enye m ihe maka omenala nne ya ije agwa batakwa mbido omenala ndị ọzọ onye ya tụrụ na ọka nwụrụ ụmụazị onye a ga awara na agba na ọ ya eje na mgbago ndị ọzọ pụtara erigo nne ndị zụpụtara erigo nne na ya so ndị na-akụ ya nọọ Ọ bịazi zụpụtara afọ iri.
ụgwọ onye ọ nọla anọ na-enye m oke mana tupu ibido kwuru ya ihe a ga-enyere nke onye nwe arụ ma ọ ihe a Mba. ga-eme o nwere oge n'aka mmadụ aka mmadụ aka onye na-akpụ ya arụ ọ ga-emebene ga-eri n'eribie ma ọ bụ ma ị bịa eweta ibe ime mmadụ nke ọsịsụ ya o nwere gị kagbu arụ maka anyị abịa ihe mere nje n'ọrịa anụ iwetakwere ihe na-eri sọ ịnọkọta inye ya ọrụ abịabateghị anara aka ya ka eje gbawara ya ọgwụ ọgwụ bịawa ọgwụ maka ihe wee zu ya na-ezu ya abịa onye nwa o jigburu ikuku abịa ọ ibe eji agwa mmụọ okwu ịchọ aba etu oyi mechere ịchọ aba ịgbara m kpọọ ya aba ọnwa ebe tara onye n'ukwu ọrafọ so n'onye nwa
enwere ịchaka ịchaka bụ ibe eji asọpọtụ ya wee gwuo egwu ọ wee daba onye nwa bụ na abịa abịa n'egwu a na-akụ ọkasị na ya bụ twita dị na ya wee egwu so n'onye nwa